n'ọnwa nke ana nke ndị Igbo kpọrọ ọnwa ana ndị bekee kpọọ ya ọnwa septemba n'ihe onyonyo m mere na mbụ akọwara m anyị ihe ndị Igbo kwenyere maka ọnwa ala ya na ihe ha ji ọnwa ana maọbụ ọnwa ala eme Igbo kwenyere na ọnwa ana bụ ọnwa eji enye Chineke ekele maka adịm na mma ya maka nchekwa maka odudu ya site n'ahụ rue n'ahụ igbo na-asọpụrụ ọnwa ana rinne n'ihi na ọ bụ ọnwa ana ka ha ji mmemme niile ha na-eme n'ahụ ọ bụ ọnwa ana ka ha na-agbanye ụkwụ ọ bụ ebe a ka ha na-agba agbachi nke ndị bekee kpọrọ break mmemme niile ndị bekee kpọkwara ya Thanksgiving month ọnwa ana ha ji ekene olisa bi n'igwe echetalie adịm na mma ya echetalie ihe ọma niile o mere ha ọ bụ ihe ndị igbo kwenyere n'ọnwa ala ikenegokwanye ya m wee na-ekwu n'ụbọchị taa na-asị ka ha ra bụ ndị niile na-ele n'ihe onyonyo a ana m asị na ihe ọma ga-emere gị n'ọnwa a ịbanye ihe ọma ga-akpọ gị ihu ihe ọma ga-emere gị mere ezinụlọ gị enweghị ajọ ihe ga-abịakwute gị atụmatụ onye iro ọbụla n'ụdị na ụdị ọbụla na ndụ gị agaghị abịa na mmezu ana m ekwubi okwu n'ụbọchị taa na-asị na ka ha ra bụ ihe ọbụla nke ibu n'obi ịchọrọ ka obi n'igwe meru gị onye nwe anyị ga-emeru gị ọbụnagodi ihe ịgbakọrọ na mbidote ahụ detuo ya sị na nọ ihe ị chọrọ iwepụta n'ahụ anụnwa tupu ahụ agwụ ị na-eche na ahụ na-agwụzikwa agwụ na ị nwetabeghị ya ana m asị gị na obere ọnwa nke fọrọ afọ n'ahụ chineke ga-eweta ya na mmezu ihe ọbụla bụ ihe ọma ị chọrọ n'ụwa chineke ga-eweta m na-ekwuzikwa okwu na-asị na ihe ọjọọ agaghị abịakwute gị nrịanrịa agaghị abịakwute gị ihe mberede n'ụdị na ụdị ọbụla agaghị abịakwute gị you will never experience pains ihe ọjọọ agaghị akpọ gị ihu otu anyị kwuru ya ka ọ ga-abịa na mmezu nyere m aka biko kweekwanụ ise ịmara ihe onyonyo anyị na-eme ịmara ihe ọ pụtara n'atụfughị oge e nwere obere ajụjụ m chọrọ ịjụ anyị achọkwa m ka ị gaa na ngalaba okwu kwupụta ebumnobi gị zaa nya ka ị chere na ọ bụ ị ma ihe ndị be unu na-akpọ ya biko kawa ahụ zaa ihe a biko nke mbụ m nwere bụ ihe ndị oyibo kpọrọ zinc roofing sheet kedu ihe ị chere ndị igbo na-akpọ zinc nke abụọ m nwere bụ fork kedu ihe ndị Igbo na-akpọ fork nke atọ m nwere bụ face kedu ihe ị chere ndị Igbo na-akpọ face nke anọ m nwere bụ window kedu ihe Igbo kpọrọ window ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ mirror kedu ihe igbo na-akpọ mirror enwekwara m pillow kedu ihe igbo na-akpọ pillow kedu ihe ị chere igbo na-akpọ pillow enwere m drum kedu ihe igbo na-akpọ drum hole kedu ihe igbo na-akpọ hole ngwa ị mara nke i che na ọ nya biko gaa na ngalaba okwu gaa n'akara mkpakarịta ụka kọwaara m nke i che na ọ nya ka a na-akpọ ya ma nke ndị be unu na-akpọ ya achọrọ m ka anyị nwee mkpakarịta ụka gbasara ihe ndị a m jụrụ ọ bụkwa ada ngala adụ ngwa nya gazielu gị ụbọsị mara gị mma